ebe ka ndị ichie ebe nna m nọ m wee na-atagbu onwe m n'afụfụ maọbụ ebe ka ndị ikwu nne m nọ m wee na-atagbu onwe m n'afụfụ ife a bụ ajụjụ ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ ma ọ bụrụ na ife sielu ha ike a na-akọwara ha na ọ ha bụ onye ahụ ahọpụtara na ngwuru ha ya azọpụta ngwuru ha ọtụtụ ebido tụba alịrị taba aka n'ọnụ jụba ajụjụ kedu ebe ndị ichie ebe nna ha ahụ nọ ọ bụrụ na eziokwu na ọ ha nwa ka ahọpụtara ya ebu atọpụ ezinụlọ ha n'agbụ kedu ife mere nya bụ ndị ichie ji wee gba nkịtị ha were na-ata afụfụ ụfọdụ asị gị ee ọ bụrụ na a kpọrọ ya oku n'eziokwu ọ bụrụ na ya bụ nwatakịrị pụrụ iche kedu ife mere eji wee hapụ ya ebee ka mmụọ ahụ kpọrọ ya oku nọ o ji wee na-atagbu onwe ya n'afụfụ ngwa gee ntị ife mere o ji dịka ya sị na gị nwa bụ onye ahọpụtara a na-ene anya n'ezinụlọ ụnụ maọbụ na ngwuru ụnụ maọbụ onye akpọrọ oku ife mere o ji dịka ya sị na afụfụ na-abịakarị n'ụzọ gị ma ọ bụ ọnwụnwa dị iche iche na-abịakarị n'ụzọ gị bụ nke mbụ na emelu gị ka ị bụrụ onye ntọhapụ n'agbụ emelu gị ka ị bụrụ onye ga-azọpụta ndị mmadụ nzọpụta a na-ekwu okwu ya abụghị sọsọ nzọpụta nke gị nzọpụta a na-ekwu okwu ya bụ ntọhapụ n'agbụ ndị nọ gị okirikiri na ndị nọ gị ote aka kedu ife m na-akọwa o were gị anya na onweghị ka ọ ga-asị bụ ma ọ bụ mmụọ ọbụla ji mmadụ n'agbụ ga-esi wee fụ gị marụ na ọ gị nwa ga-abụ onye ga-abụ ikwudo ha kwa ndị ọzọ nọ gị n'akụkụ ekuru ume mmụọ dị iche iche na-achọghọ ka ya bụ ife dị ga-ebido ịgba gị mgba mgbe a ha bido ịgba gị mgba ọ bụrụ na ị bụ onye ụkwụ na-esighị ike n'ana mgbe a ka ị ga-ebido ịtụ alịlị dị iche iche mgbe a ka ị ga-ebido ibe akwa na-atụ alịlị ọ bụrụ na gị nwa bụ eziokwu eziokwu onye ahọpụtara kwesịrị ibuni ezinụlọ gị enu kedu ife mere iji ata afụfụ ọ maka na nzọpụta gị ga-abụ nzọpụta ndị nọ gị nso nzọpụta gị na ntọhapụ n'agbụ gị ga-abụ nzọpụta na ntọhapụ n'agbụ onye ọbụla nọ gị nso ma ọ bụ ndị nọ ote aka maka na enyemaka ga-esiriri n'aka gị wee baa onye ọzọ aka ha ọ bụrụ na o nwee mmụọ ji onye ahụ aka mmụọ ji onye ahụ aka bụ mmụọ ọjọọ anya ha enwe aṅụrị na ngị nwa na onwe gị gari akwudota maka na ngwa ngwa ikwudotara onye ahụ ha ji n'aka ma ọ bụ onye ahụ ha ji nọ gị n'akụkụ ga-akwudota ife ọzọ dịka nwanne ya bụ na ịbụ onye etelu onyinye amala onyinye amala gị a na-ekwu okwu ya karịrị ọkpụkpụ aka ọ bụrụ n'ọnụ oyibo asị it's deeper than skills ọ bụghị ife ga-abụ apụta sị na onye a nwere anya nka onyinye amara a na-ekwu okwu ya bụ onyinye amara ga-abụ ịnọrụ ị na-afụ ife ya eme echi ọ bụrụ na ọ bịaghọ gị n'obi ọ bịa gị na mmụọ ọ bịaghọ gị na mmụọ ọ bịa gị n'ọnụ ọ bịaghọ gị n'ọnụ ọ dịka ya sị na ya bụ ife emere gị n'anya ị fụ ya ma ọ bụ na a na-egosi gị ya na nlọ ma ọ bụrụ na ị laha ụla mmụọ ọbụla na-ebu agha maọbụ mmụọ ọbụla bụ ajọ mmụọ agaghị enwe aṅụrị na ịfụ ya maka ngwa ngwa ịfụ ya ị ga na-eti mkpu ka amala ife eme ya bụ mmụọ ka ya bụ mmụọ wee nyefee ka ndị ahụ o ji n'oru wee nwere onwe ha ya bụ gift ọ nya kpatara ọ bịa o ji adị ka ya sị enwere ọtụtụ ife ọ ga-abụ ịfụcha ife ọmụmatụ enwe ike o nwee onye nọ gị n'akụkụ buru unu ife ọjọọ n'obi nke ahụ i ji bụrụ nwatakịrị pụrụ iche ngwa ngwa ị fụrụ onye a mmụọ ahụ nọ gị n'ime bụ mmụọ ahụ dị ọcha ọkụ ife na-enwusi ike ga-agwa gị sị gị na onye a bu ife ọjọọ n'obi na onye a na-echere unu echiche ọjọọ na onye a achọghị agam n'ihu unu mana enwezi ike ineghara ya anya ka okwu ghara ise ma ọ bụ ineghara ya anya na i kwuo na ndị nọ gị n'akụkụ ga-asị gị na asị maka ifi gị na enwe ike onye ahụ na-eme omume ka e wee sịkwa na ọ bụ onye ọma ngị nwa kwuzie ndị nọ gị n'akụkụ ama nkweta ife ị na-ekwu ị sị ka ị ka mechie ọnụ emezie onye ahụ mepụtawazie omume ahụ ọ pụtaba ife ife ị ga-ekwuzi maọbụ ife ga-apụ gị n'ọnụ bụ N'ị maburu ya ama na ụdị ife a ga-adị kama n'ị ma ụma wee gbachi nkịtị. Ọ nya kpatalụ ọ bịa ọ dịka ya sị na gịnị me na ọnwụnwa na-abịakarị n'ụzọ gị bụ onye edebere na ọ gị ga-atọhapụ ezinụlọ bụ be nna gị ma ọ bụ gị bụ onye edebere na ị nwere onyinye amara idoziri mmadụ ụzọ maka ifi gịnị mmụọ ndị ahụ ị na-akwado ka ịchụpụ n'ọnọdụ ha nọ ama mfụchakwanụ gị wee gba nkịtị ha ga na-elu gị aka ka a mara na a ga-akwatu gị ha ga na-elu gị aka ka a mara na a ga-emenyụ ọkụ ife ahụ chi gị debelu gị ọ nya bụ ife kpatara o ji dịka ya sị na ọnwụnwa na-abịakarịka n'ụzọ ndị ahụ edebere n'ọ ha nwa bụ ndị ga-eme gịnị ga-akwụba ezinụlọ ha ma ọ bụ ndị ahụ edebere n'ọ ha nwa ga-ewepụta ga-ewebata ife ọma na ezinụlọ ha ma ọ bụ ndị ahụ edebere n'ọ ha nwa bụ ndị akpọrọ oku ịtọpụ mmadụ n'agbụ ife ọzọ dịka ka nwanne ya o ji dịka ya sị na ife ọjọọ a na-emeka n'ụzọ gị bụ onye nwatakịrị pụrụ iche edebere ga-atọpụ ezinụlọ gị n'agbụ bụ na mmeghe ụzọ gị ga-abụ mmeghe ụzọ ndị ọzọ ngwa ngwa ife gabalụ nke ọma ezinụlọ gị ife agabalụ ha nke ọma maka na ọ na-abatalụ gị na-edozi ezinụlọ gị mmụọ ahụ na-agba ezinụlọ gị mgba ga-akarịrị anya fụ na ọ kwaturu gị fụ na ị ma mmezu ife ahụ chi gị debelụ gị n'akụkụ gị ọ nya kpatara oge ncha ịkaba ahụ ka ị gbasie ụkwụ ike n'ala n'agbanyeghị ife ọbụla ị na-agabiga ka ọ ka ha ma otu a nọ na ada ndị gboo bụ afa m ọ bụrụ na nke a bụ izizi ị na-esonyere anyị anyị si gị deeme daalụ ọ bụrụ na ị na-esonyebulu anyị na mgbe anyị sikwa gị ndewo maka na ọ dịghị ofecha fecha echefukwala na ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịkwalite ọnọdụ igbo na asụsụ igbo na mmekọrịta ahụ na nwanne nyelu m aka tụsa ozi a pinye aka n'akara ịfụnanya ma zọnyelụ m ụkwụ na ngalaba okwu nke kacha nke tụsaalụ m ozi a zọnye ụkwụ na ngalaba okwu maka na e nwee ike ọ bụrụ okwu ahụ i kwuru na ngalaba okwu ndị oyibo na-akpọ comment section ka onye ọzọ ga-afụ o wee baalụ ya uru ada ndị gboo bụ afa m ka emesịanụ